Bon n bɛ foli lase mɔgɔ cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ b'an lamɛn na Mali kɔnɔ k'u fo k'u barika da nin ye waati ye waati min gɛlɛyalen don maliyɛnden cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma surtout an ka cɛmancɛbolo n'o ye Mopti mara ye ni a bɛ cercle saba ko fɔ k'a daminɛ Duwanza ka na banjagara ka na koro ka na bankasi surtout tile fila in na eh, an wulila cogo min eh, kun min kɛra mopti mara la n'o ye bankasi ye eh, an ye ko dɔw ye min ye maaw dabaliya ban kosɛbɛ euh, 5 heures du matin n'a fɔ ko 4 heures fan fɛ dugu dɔ n'o y'an ka bankasi mara la euh, olu bin kɛra o bin kɛra o kan maa min tora a ko la a bɛ mɔgɔ bi saba ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔn bɔ mɔgɔ min banana a bɛ mɔgɔ tan ani kɔ bɔ an bɛ taasibila lase maaw ma tan ɲɛna parce que n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw k'a faamuya fula ye maliyɛn ye bamanan ye maliyɛn ye dɔgɔnɔ ye maliyɛn ye bi min bɛ kɛ la an ka mopti mara la n'i tun ye an ka cɛkɔrɔbaw lawuli k'a f'u ye k'a fɔ nin tun bɛ se ka kɛ mopti mara la ko nkalon don c'est faux k'a fɔ ko fula de ɲɛ tana ye dɔgɔnɔ ye n'o ye min ye o bɛ faga ni dɔgɔnɔ de ɲɛ tana ye fula ye n'o ye min ye o bɛ faga donc fɛn bɛ kɛ la an ka jamana n'an ma jɔ joona ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɛ na ka hakiliw di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ni hakili ye n'an ye dusuw ta ka fɛnw kɛ cogoya dɔ la a laban bɛ kɛ gɛlɛya ye an jamana in kɔnɔna na bi maa min sigilen bɛ fanga la bi n'olu ye ɲɛmaa ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ani Soumeylou Boubèye Maïga ye jamana ko bɛɛ nɔrɔlen b'olu de bolo bi an bɛ Ibrahim Boubacar an bɛ Soumeylou Boubèye de ye ale de bɛ avion ta a bɛ taa kɔsa in na a bɛ fɔ ko DDR mɔgɔw n'o ye maa min bilalen b'a ɲɛmaaya la a tun bɛ Sevare Sevare kɔnɔna na a sigila a ye tile naani kɛ Sevare ka maaw kumaɲɔgɔnya n'o ye dɔgɔnɔw ye n'o ye fulaw ye n'o ye siya wɛrɛ min sigilen bɛ an ka maraw la o y'a yira an na k'a fɔ ko jɛkulu min bilalen don k'a fɔ marifa bɛ maa min bolo o bɛ taa mɔgɔ bi naani ani kɔ la n'o ye o ye gɛlɛya dan ye n'i ye du o du ta Bankasi mara la i b'a sɔrɔ marifa kelen b'o bolo n'o ye faamaw ka marifa ye n'an b'a fɔ o ma ko sɔrɔdasi marifa n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ yen frontière min bɛ an ni Burkina cɛ mɔgɔw bɛ bɔ fo yen ka na tiɲɛni kɛ ka tila ka segin mais ne tɛ maa si n tɛgɛ sin maa ma n tɛgɛ sin maa min ma o ye gouvernement ye Ɛɛ gouvernement ka baara fɔlɔ ye min ye ka mɔgɔ lakana, ka tila ka mɔgɔ ka sɔrɔ lakana mais bi an bɛ yɔrɔ min jamana in kɔnɔna na, gɛlɛya nana ka se yɔrɔ dɔ la, ne dun y'a fɔ aw ye ne balimaw tuma dɔ tun kɛra, ɛ aw de ye marifa ta ka taa an ka yɔrɔw la bureau de vote la ka vote Ibrahim Boubacar Keita ye, n y'a fɔ aw ye a kana vote Ibrahim ye, n ko n'aw votela Ibrahim Boubacar Keita ye gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na. nka hakilina t'a la mɔgɔ t'a bolo min bɛ se k'a ka yɔrɔ lakana o don an ma lamɛn mɔgɔ dɔw yɛrɛ bilala ko donsow don ka taa bureau de vote kɔnɔna na ko mɔgɔ kana vote mɔgɔ tɔw ye ko ni Ibrahim Boubacar Keita tɛ motow jenina yan Soumeylou Boubèye kelen olu de tilala ka motow sara ka tila k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ taa ka don baara la bɛn ni jamana b'o kɔnɔna na bi o le de an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko mɔgɔ o mɔgɔ votela hali Soumaïla ye k'o b'o tigi faga o hakili ye fulaw ye fula bɛɛ tɛ se ka kɛ terroriste ye dɔgɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ terroriste ye n bɛ min ɲini aw fɛ ne balimaw n'aw min bɛ lamɛn Bankas Mopti mara la ni aw bɛ lamɛn Sokura Jalasagu n'aw min bɛ lamɛn Mali yɔrɔ bɛɛ n'aw min bɛ lamɛn Kurukanda fan fɛ n'aw min bɛ lamɛn Lɛsɔgo fan fɛ aw min bɛ lamɛn Bayi fan fɛ aw min bɛ lamɛn Koro maraw la aw min bɛ lamɛn Duwanza maraw la fulaw y'aw balima de aw ni dɔw sigila a ka ca ni san kɛmɛ an ma deli ka se ɲɔgɔn ma o muso an b'o muso furu o b'an muso furu fo fulakan yɛrɛ an b'a fɔ mais ni hakilinaw nana ka tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ la k'a fɔ an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn siya tunu a da man di fulaw la a da man di dɔgɔnɔw la ni an ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'o tiɲɛ fɔ lahara n'an taara donc bɛɛ bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la mais an bɛ yɔrɔ min jamana in kɔnɔna na bɛɛ bɛ sa don dɔ mais n'an bɛ sa an kana ka jamana ci ka parce que déjà ko mɔgɔw ko faama juguw b'an kunna a faama jugu ye mun ye bi n bɛ n profiter n bɛ kuma na bi video la n ka sofɛri kɛ n'o ye Gaucher ye n'o tun bɛ n bolo ministère de la défense la attaque min kɛra le 31 Banamba fan fɛ ani lieutenant kɛ ala ka hinɛ olu la parce que ale tora o gɛrɛ fɛnɛ la n ye miiri k'a fɔ jamana in kɔnɔna na hakilinaw bɛ kɛ cogo min adamaden saya tɛ foyi ye tuguni maaw bɛ fa k'u biɲɛ bɔ maaw bɛ fa an ka k'o fari yɔrɔ dɔw bɔ fo k'o feere ka kɛ wari ɲini yɔrɔ ye maaw bɛ faga nka a tɛ dɔn mɔgɔ t'a dɔn jɔn de jɔn faga gouvernement sigilen don nka a tɛ dɔn an t'a dɔn jɔn ni jɔn bɛ fɛn kɛ la ni maa min fara min ye fagali kɛ o tɛ dɔn An bɛ min fɔ ko groupe armé an ye min fɔ ko les gens inconnus ça veut dire maa si t'a dɔn i b'a fɔ k'o bɔra san fɛ de ka jugu jigin ka mɔgɔw faga ni ye maliyɛnw n'an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma président min b'an kun na a ma dabɔ mali ta kama a ka sira t'a la n ye kuma dɔ fɔ ye n ko ni mankan t'ale sɔrɔ a ka du kɔnɔ n'a t'a ka denbaya sɔrɔ n'a t'a ka maa sɔrɔ maa caman bɛ ɲɛmaaya la bi olu denw n'o mɔdenw an'o somɔgɔ jumɛn bɛ taa nin kɛlɛ in na anw fantandenw de bɛ faga la anw de bɛ faga la parce que le problème est que a t'olu ɲɛ sira la donc an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ kɔnɔna na dɔgɔnɔw ɲinan aw ma se ka sɛnɛ kɛ parce que gouvernement ma se ka jɔ a jɔyɔrɔ la fulaw aw ka misiw bɛ feere la bi kɛmɛ eh, wa wa fila wa saba wa naani a ka sɔrɔ daraw la dɔgɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen fula dɔw bɛ yen ka dɔgɔnɔ ka misi de b'o bolo aw tɛ se ka kɛ aw ye ba kelen fa kelen ye aw tɛ se ka fɛ ko bi dɔw bɛ faga o kunkolo tɛ ye dɔw bɛ faga o sen tɛ ye dɔw yɛrɛ musokɔrɔbaw don denmisɛnnin don u ka foyi t'a la lɛsagu fagali nin kɛra an y'o ye bi nin bɛɛ bɛ kɛla jɔn de ye jɔn de bɛ nafa sɔrɔ a la mais ni maa min tɛ se fanga mara cogo la hakilila tɛ maa min bolo ka fanga mara a tɛ foyi ɲɛ ji basigilen man di o ye o b'a fɛ toujours ji ka ɲagami ji ka tugu donc ni gouvernement bɛ se baara dilan fɛn o fɛn bɛ kɛla anw bara yan bi gouvernement ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye ka mɔgɔw lakana k'i ka somɔgɔw lakana ka i ka sɔrɔ lakana bi sugu banna bankasi sugu tɛ yen sugu banna jalasagu sugu tɛ yen sugu banna tori sugu banna ka ban fulaw bɛ ni dɔgɔnɔw de bɛ ɲɔgɔn faga la o la i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ sugu yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ kɔnɔntɔn ɲɔgɔn k'o faga kadɔw bɔra ci la u bɛ taa la mɔgɔ kɔnɔntɔn k'o faga koro mara la kadɔw bɛ taa la sagafoda la u b'o jigin k'o faga n'i bɛ tɛmɛna donc fulaw bɛ to u kadɔw bɛ to tu kɔnɔ u bɛ mugu ci mɔgɔw la Donc jamana in a ye ɲini ka anw laɲugun mais anw mɔkɛw n'an mamusow n'o bɔra kalama k'a fɔ ko nin baara tun bɛ kɛ o bɛ nimisa o kɛra maliyɛnden ye cogo min kunun anw hakilila fɛn dɔw bɛ kɛ la tu kɔnɔ jamanaw la k'a tɛ se ka kɛ anw bara ka adamaden ye a ka mɔgɔ da k'a kan tigɛ a tɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ ye ka mɔgɔ ye k'a biɲɛ bɔ k'a jiran a tɛ fɛn tiɲɛ anw na anw bɛɛ sigilen don an ɲɛ b'a kan o tuma anw bɔra min an bɛ taa min an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ donc nin welewele kan de bɛ ne bolo k'a lase n balimaw n'o ye dɔgɔnɔw ye n balimaw n'o ye fulaw ye n balimaw n'o ye dafinw ye n balimaw n'o samɔgɔw ye n balimaw n'o ye bamananw ye n balimaw n'o ye surakaw ye n balimaw n'o ye kɔrɔbɔrɔw ye n balimaw n'o ye arabu ye n balimaw n'o ye maliyɛnw ye an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana ta nin nɔfɛ n'an y'an ta ka taa fɛn wɛrɛ bɛ yɛlɛ anw na min tɛ ye mali min danbe fɔra anw ye o mali tɛ nin ye anw bɛ ko an b'an disi bɔ k'an ye maliyɛn ye nin tɛ maa si hɔrɔnya a bɛ anw kɛ i n'a fɔ anw ye baganw de ye donc n b'a ɲini aw fɛ sani an ka taa adamaden hakili de b'a la n'i ye hakili bɔ a la a bɛ kɛ bagan ye donc sani anw ka kɛ baganw ye an ka wuli k'an jɔ a kana mɔgɔ si lamɛn mais nin bɛɛ la hali bi n bɛ dugawu kɛ parce que bamakɔ a ma bin ni bamakɔ binna ka taa an bɛ kuma min fɔ ka taa o tɛ ye an b'a ɲini ala ka gɔhalaba kɛmɛ don an n'o cɛ bamakɔ kana bin donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ min bɛ kɔfɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kuma maliyɛn de l'extérieur min bɛ kɔnɔna na aw bɛ se ka kuma an b'a ɲini anw bɛɛ lajɛlen fɛ C'est pour cela n y'a fɔ n ko jamana ɲɛmaa n'o ye Ibrahim Boubacar kɛ hali n'a congona anw kunna bi ale de kan ka wuli ka farali kɛ ɲɔgɔn kan mais a ka sira t'a la a ka voyage a b'o la dumuni duman min ka d'a ye a b'a dun sunɔgɔ min ka d'a ye a bɛ sunɔgɔ cogo ka ɲɛ hali n'a sunɔgɔlen don mɔgɔ tɛ se k'a lawuli président min n'i ka jamana bɛ nin kɛcogo la normalement kan ka sunɔgɔ don o don dɔ de bɛ fara ale kan ale tɛ fasa parce que min don a b'a ka sunɔgɔ kɛ ka ɲɛ n'a tilala ka taa a bɛ don a ka piscine na ka ɲɛ n'a tilala ka taa min ka d'a ye a b'o kɛ jamana kɔnɔna na donc ni président tɛ fɛn kalama nin ko la k'ale tɛ kuma na i tɛ kuma jamana citɔ la i tɛ kuma jamana banna ka ban i tɛ kuma jamana warakala ka ban donc e ka baara ani ka ɲɛmaaya ye mun ye parce que ne y'a fɔ maliyɛnw don dɔ n ko n'a y'a ta a bɛ joli fɔnɔ a kɛra mɔgɔ bolo ko kuma jugu ye kuma jugu tɛ parce que n bɛ cɛ cɛkɔrɔba ka hakilina an'a ka yecogo de dɔn a t'a ka sunɔgɔ bila mɔgɔ ye a dusu ka bon a bɛ funu a bɛ mɔgɔ kɔrɔmatigɛ N'i y'o ye jamana ɲɛmaa min na o ye koba ye min ala t'a di maa min bɛ fɛ ka jamana lataa ɲɛ donc ni ala nana ka anw t'a dɔn an ye min kɛ ala la n'o sababuya bila ala nana k'an ka jurumu yafa ka ta Ibrahim ka ɲɛmaaya la san duuru kɛra gɛlɛya la san duuru kɛra maafa la salon ani ɲinan a daminɛ na mɔgɔ kɛmɛ duuru de sara nin maafa la dɔgɔnɔw ni fulaw ni bamanan ni fula ni ɲɔgɔn cɛ jɛnɛ maraw ni yɔrɔ tɔw la Misi min tununna a la dan t'a la maa kɛmɛ waa duuru olu ɲɔgɔn de de déplacé la ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɔw bɔra jɛnɛ mara la Bankass maraw la ka na sigi bamakɔ kungo kɔnɔna na donc nin ye weele weele kan ye ko maliyɛnden dɔgɔnɔden n'an b'a lase aw ma k'a fɔ aw ye an ka an bɔra bɔkolo min na an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka segin kɔ joona san'a ka kɛ ko ye ka sa na a kito bɛ nin kan su